Kulitu chi party ku chipani cha Malawi Congress Party. Eh, kuli chiphwando osati masewera. Chisangalalo chija chomanena kuti eh eh. Kodi magayiwa ndi zonena kuti amafinyika pansi pa mtima eti? Kuti no Chimwendo Banda ali ku Maula zimene zija zimasowetsa mtendere osati masewera. Finally ndetu kuli ma amenitu ameni akuti atamandike Mulungu amene wapangitsa zonena kuti Chimwendo Banda atuluke. Ndithudi iyeyo akwezeke, kuli mapempherotu osati masewera and ife chomwe tipange sitiononga party imeneyo. Sangalalani makosana kutino Chimwendo Banda watulutsidwa malinga ndi kunena kuti iyayi ndi munthu wanutu uyo ife tingakambe zotani Komano nkhaniyitu ndoti yafika mu nyuzipepa. Leroli tikufunabe tikambepo ziwiri zitatu komano tiyamba ndi mu nyuzipepa. Nyuzipepa yanga yokondedwa ya National Publication ndiyiwerengera ku private, ndiyiwerengera ku chipinda kwanga. Koma nde kuti ndi ya Daily Times. Akuti Chimwendo out of custody. Eya, court orders release of MCP Secretary. General akutitu Chimwendo ndi zonoti no tsopano watuluka mchitokosi. Khoti lagamula zonena kuti lalamula zonena kuti Chimwendo atuluke ndithu mu chitokosi. Of course nkhaniyo nde tinayitsata bwinobwino dzulo kuti no ndi ajatu a jaji a Kenyatta Nyirenda ndi amene analamula kuti no Chimwendo Banda atuluke. Ayi mmenemo ndi mmene zilili. Dzulo anakasamba madzi otentha bwino ku nyumba kwawo. komanso ndekuti anakagona pa bedi labwino ndithu kugona pa bedi labwino zabwinobwino zija ku nyumba kwawo a Chimwendo Banda ayi mmenemotu ndi mmene zilili kufika point onena kuti ena ayamba kundipatsa malangizo iwe usamatenge mbali iwe iyi aa makosana pano tisamauzane zochita pano hmm? iyi ndi justin take it tatsegulani channel chanu nde muzipangano zonena kuti musamatenge mbali Mwaiona imeneyo eti? Amene akufuna kutsatira channel chino atsatira amene sakufuna out. Ifeyo sizoti tikunyengerera iyayi. This year tu palibetu zomanyengerera tizingogazatu. Chabwino, nkhani yathuyi tikufuna tikambe nkhani yokhudzana ndi Kenyatta Nyirenda, nkhani yokhudzana ndi Chimwendo Banda komanso ndekuti nkhani yokhudzana ndi Mzonde Mvula. Ok, nkhani imeneyi ndionena kuti number one, nkhani ya Chimwendo Banda amayiweruza ndi a Zondi Mvula. Kwabwera zonena kuti no a Kenyatta Nyirenda abwera ndikuzayitsomphola kwa Zondi Mvula ndikupereka chigamulo Zondi Mvula uja asanatani asanapereke chigamulo chake. Hmm? Tinafotokozako dzulo kunena kuti ndili mu court ineyo ndine judge ndikuva nkhani, nkhani ija kenako kungotulukira judge nzanga pomwepo azandichose pa mpando iyeyo ndikuyitenga nkhani ija basitu ndikupezeka zoti utani wayiweluza. Zimapereka bad image. tikamakamba izi ma guy a kongelesi sitikufuna tiononge chimwemwe chanu kuti chimwendo banda chani chani ndikukhulupira zoona kuti zoti chimwendo banda watuluka zimene zosangalatsa ngakhale timene tikunena anthu akongolesi komanso nde kutino banja lake ndokondwera kwambiri I- timanenabe either way mkulu ameneyi amayenera atuluke kuti zinakakhalabe choncho kuti na anakatuluka kaya zitenga kaya ni miyezi ingati anakatuluka koma ife tikungofuna tipange pay attention pa zomwe zachitika apa kunena kuti zondi mvula kuweruza nkhani inditu tsiku lomwelo tikutulusa chi- chikalata nkhani ya chimwendo banda ndikuwuzeni ndi za ga- chigamulo ndidzachipereka pa 20 january 2026 tsiku lomwelo kungodutsa ma hours ochepa uyo nde kuti kenyatta nyirenda akubwera sopano chimwendo banda mutuluseni ndikulamula kuti mumutuluse mukusunga mosatsata malamulo ndikulamula kuti mumutulutse kodi inuyo a kenyatta nyirenda mwapereka chithunzithunzi chotani pamenepopo kodi simunakathe kukhala pansi kapena nkukambirana ndi nzanuyo kuti a iwe ndisanapange izi tapanga zotere kuti at least zionekese kuti iye uja ndi judge fine inuyo zikuone zikumaoneka ngati no a judge inu anzeru kwambiri kumposa nde kuti no uja zondi mvula mmagwira bwanji ntchito ku lilongwe chani ma ije ndi Chilungu- lilongwe court high court mmagwira bwanji ntchito chifukwa nde kuti mmayenera muzikhala pasi ndikumagawana kuti kesi yakuigwira ndi wakuti wakuti timsiye ameneyoyo Akailephera ndi pamene ife tingapange takeover. Case iyi ndikuigwira ine ndine, ngati ndailephera ndingapange lero. Komano zomwe zachitika ndi chani? Pali china chake chomwe chachitika, something fishy. Kaya ndi zomwe zachitika kaya si zomwe zachitika koma zikutipangitsa kuganiza zimenezo kuti no inuyo mwazitenga kuti mphamvu zoti no mukalande no mlandu uja m'manja mwa Zondi Mvula ndikuutenga inuyo ndikumauweruza. ndikupereka mpaka chigamulo now even direction ya mlanduwo kodi panopa uli ndi ndani zondi mvula kapena inuyo eh fa nde kuti zinakakhala bwino zondi mvula anakatha kubwera poyera kunena zoti iyayi mlandu uja pano ndikupanga handover kwa kenyatta nyirenda at least zinakapereka ka picture kabwino ka ku khoti kuti izi nde tikukamba za khotiko kuti no kodi no mukuzionongera ro ngati mukuzionongera brand yanu Fwa ndiye kuti no anthu a- anthu azikhulupirira kuti judge judge ndi uti no kumeneko? Wamphamvu ndi uti no? Ndimaona ngati nonsenutu muli ma level ofananatu. Uyo ndi judge wa ku high court inunso ndi judge wa ku high court. Bwanji inuyo ujudge wanuwo muutengera pa mgong'o mpaka nanunso pano mufuna no muzilanda no ma cases a anzanu? Mwapambana chani inuyo? Mupereka bad image. Now funso lomwe ndimafuna ndizifunsa apa ndilonena kuti nde poti inuyo mwanena kuti no uh, nkhani ija ikupitirira pa 23 January 2025 mayi ndiyo magaya tikhala tikupasanso ndiyoti ma update imene zizikayendera m'makhotimo ndi funsobe lonena kuti akaigwire ndi ndani tsopano chifukwa zondi mvula anapereka direction ku high court komweko kuonena kuti no chigamulo ndichipereka pa chani pa 20 january 2025 2026 sorry inu mukabwera kukanena zonena kuti yayi ijeni nkhani izapitirira kumvedwa ndekuti pa 23 january 2026 nde ifeyo timve no uti no pamenepa point tu ndi imeneyo pamenepa not attacking anyone koma point ndi yonena kuti mukuona no chisokonezo chimene mwabweresa pamenepa pabwera chisokonezo chabwino zomwe mmafuna kupangazo ngati zinali zotsatira malamulo zimene mwapanga zomutulutsa chimwendo banda fine koma ndiye kutino munayenera mupange alliance ndithu eh, mukambirane ndi zondi mvula kuti ah, apapa nde tipanga motani zondi mvula isurrender nkhaniyi kwa ine kuti no at least tisaononge dzina la high court mumvetsetsetu pamenepo I- tikukamba izi za high court osatinso za congress kapena mcp kapena chani tikukambano za court la dziko lathu la malawi mukuononga chithunzithunzi confusion imeneyi nde mukuti nkhani iyenda motani apa nde kuti akaiweruza ndi ndani ili mmanja mwanu tsopano kuti pa 23 poti mwapereka date ndinu mukaimva ndinu fine ngati nkhani ili mmanja mwanu koma nde kuti mzanu ujanu pamene paja mwamuponda pamoto mwaiona kaya mafuna kaya mufuna kuba shine kaya mufuna muoneke ngati inu nde otsata malamulo bwinobwino komano what you have done mwamuponda chani abwana inuyo mwamuponda nzanu uja pamutu and now you are trying nde kuti kupereka information olo zondi mvula uja ndi kape samatsatira malamulo si judge amene akuyenera even akhale ku high court inuyo nde a judge kwambiri and izizi zimakhala zikumachitika mu office osiyanasiyana ena amafuna atamike kuposa anzawo sitimakhala choncho yayi work as a team muzigwira ntchito kumene kuchako ngati timu ngati mulibe ndondomeko zo- zoyendetsera milanduyi nde kuti no mwakhala pansi no kumene kucha ndikupanga draft kunoti mlandu tikawuyika m'manja mwa mo- munthu wakuti nde kuti uli m'manja mwake mpakana uta- ukathe chabwino ngati zili choncho ndekuti ngati mukuona kuti munthu uja wa- munthu uja akaukanika yekha no akaupange surrender kuno kuti hey, magaye administration yathu kuno ku high court ndikuona ngati kunena kuti no mlandu uwu wandivuta bwanji tampasani munthu wina ndikupanga communicate officially apanopa ndikupanga no handover mlandu uja kwa akuti akuti gives a good picture tamapangani zinthu ngati anthu ophunzira osatinso mabulutu iyayi eh? Kodi tizikuposani ifeyo tsopano kuma- kumaganiza zinthu ngati izizi? Bwezi ndekuti mukumakhala pansi kumapanga kandondomeko kabwino kumene kuja. Osati kumatsompholana nkhani chonchi zimakhala zinthu zochititsa manyazi, zinthu zopanga you have down, downgraded it basitu kumugreda pansitu nzanu uja kumamuona kuti ah uyu ngopanda ntchito ine nde wanzeru. Sitimapanga choncho yayi. Do it the right way. Munakatha kupanga zomwe mwapanga dzulozi bwino bwino koma mwa njiranso yabwino yoti no nde kuti uja mwapanga communicate bwino bwino uja nkuzaipanga surrender nde kuti no a Malawi tinakaziwa zoti ok nkhani ikupita kwa Kenyatta Nyirenda chifukwa chani? Chifukwa Mzonde Mvula watanganidwa ndi zina ndi zina nde waipanga surrender kumenekoko nde kuti mwamusungilanso image yake uja komanso ndi zonena kuti chani? mwasungaso nde kuti image ya high court even image yanu ngati mmafuna kuba shine ndizoona kuti mwapalaso pamenepapa mwaiona fanitu mwaoneka kuti no ndi munthu ophangira munthu woti no mukufuna inuyo nde muzioneka abwino mukhoza kupanga zoona kuti no muoneke abwino kaya kaya muponda ndani mulibe nazo ntchito kaya muponda munthu amene mmagwira naye ntchito munthu amene mmati mukapanga mmaje ma break anu mmapita okamwera tiyi limodzi mulibe nazo ntchito zopereka image yotani kwa inuyo A judge mukuyenera mukazipange re-examine and ku high court ko ngati mulibe ndondomeko zoyendesera milandu kapangeni ndithu design ndondomeko zizithandiza izizi zithandiza kusunga image ya high court ija apatu ngati mwamvesera bwinobwino tikukamba za ku high court another thing ndi funsobe lonena kuti ndakhala ndikumazifunsa kunena kuti chachitika ndi chani jivason kadzipatike anatenga nde kuti no anakapanga appeal mwa njira ina yake right kukafunsa judicial review kuti nkhani ija iunikidweso osati kwa mzonde mvula komano kwa ndani kwa kenyatta nyirenda behind it kumbali ino basi komwe ari kumuzembano mzonde mvula nkukakambirana ndi kenyatta nyirenda uko then kuzangovano chigamulo pam Ma guy, what's happening? Eh? Chija kumene kujaku mwakambirana zotani? Hmm? Kuti no basi sitinamvenso zoti a mbali ya boma analiko kapena chani chani. Mukupereka image yotani kumene kujaku? Kuti kodi nanunso mwapangitsanako za chinyengo kumeneko nanga ife tinaliko. Nchifukwa chani munakanika kungobweretsa pa mbalambanda mmene zimakhalira. Ayi ayi ife ndi zoona kuti tikukakumana ndi ya ndi Kenyatta Nyirenda tukapanga judicial review. kupanga communicate that information ndi kuti no munakapanga clear out kuti oh kukachitika zotere komano kukachitika zinthu kuzi all the sudden basi chigamulo chaperekedwa fine chigamulo chamutulutsa ngati chili chotsata malamulo ife tinakamba kale kunena tikungofuna majaji atsate malamulo komano what you have done ndi kuti mukuonesa zoti kuja muchita ya muchitako zachinyengo ndi a Dathake kumbali zochitika kumbali zimakhala ngatibe ndi zinthu zoti no sitingakhulupirire because there is no transparency sizikuchitika pa mbalambanda iyayi now ndikufuna ndikutengereni m'mbuyo kunali loya wina wake otchuka zaka zapitazo tizaka tomwe tapitatitu dzina lake Alexious Kamangila Anachokatu chothawa kunoko ku Malawi ali kunja chifukwa chani? Majaji achinyengo iye anaika pa mbalambanda list ya majaji ndaiwalanso ndidakakhala nayo ndikadaiwerenga kuti mkulu ameneyi palibepo pa list imeneyo. List ya majaji onse achinyengo ndi maloya onse achinyengo anaita kuwayanikatu pa mbalambanda mkulu amene uja. Loya amene uja ankanena kuti ya ankalimbana kwambiri ndi ka judge uti koma anawa- anayanika maloya kuti kuli ku- panopa kuli chinyengo osati kumene kuja osati masewera kumene kujako kuja ku- ku mbali ya ya makhoti ndipo tikufuna zoona kuti kumene kuta- kutakilinidwa bwinobwino anatulutsa list ijayi ankakamba zimenezo majaji ndi achinyengo majaji ndi achinyengo maloya nga achinyengo ende amadziwana amadziwana amadziwana tingakambe chani Si izizi zomwe zikuchitikazi? Mkulu uti ankafuna kuphedwatu mpakana anachoka chothawa kuno kuti ee ayi ndikakhale kunja basi ku exile chifukwa majaji aja ankafuna kutani? Kumuzimitsa. Zomwe zikuchitika apapazi ndi zimene ankanena Alexious Kamangila zija. Munganene bwanjino pamenepa? Simukhala pansino ndikunena kuti munthu uja amakamba zoona? Mutakhala zonena kuti a Kenyatta Nyirenda ndi Jivason Kadzipatike simunapatsane zachinyengo? mutakhala kuti simunapatsane za chinyengo for real koma mun- mungabwere bwanjino ndikudzatsimi- kudzatipatsa ifeyo chi- chija chitsimikizo chonena kuti kumene kuja simunapatsane ko za chinyengo fa kumene kuja mwapanga zinthu zija kumbali mwaona koma mukanakhala zoona kuti munapanga at least munapanga communicate mukuzipanga expose nde kuti kwati kukuchitika zoteretu in case mu- mumva zigamulo zotere zotere tukakambirana zotere ndikuti zinakathano kuperekabe ka idea kuona kuti ah zinthu zija somehow anabwerabe kuzazipanga clear ngati no pambalambanda kwa ifeyo amalawi koma apapa anthu ambiri akuona kuti yeah Jomo wadya chi- wa- wa- wadya mabanzi wadya wanda ndalama mukana bwanji no pamenepo zokhazokha tikunenazo mufuna muoneke abwino muoneke ajaji abwino otsata malamulo fine ngati motsata malamulo zabwino koma chomwe muchita nchani mukuzionongeranso dzinanso mwaiona meneja ife nde tikungoperekatu zimene zachitika pa ma observation eti chilichonse chomwe mapanga pamakhala pali ma loopholes tina take ndithu tofooka nde ife tikungopanga point out zimenezo mwina mungazipange iron out ndikukachita bwino next time akuti